kuti a vice president uthenga ukafika kwa pulezidenti chifukwa ndinu boma limene lilipo pano komanso pano ngati phalombe district ikusowa magalimoto komanso ngati polisi chitetezo kulibe magalimoto okwanira akagwere ife tifuna mtendere kuno ife tifuna chitukuko kuno Sikuti kuti kuyang'anira akatiwonongera iyayi ndi pamene apulezidenti amanena kuti ife tikhale abata ndi mtendere komanso osunga chikhalidwe olemekezana sichoncho komanso pempho lina pali achinyamata komanso pali a business akusowa mwayi wa business kuti atukule ma business awo tikuziwa kuti bwana kulimabe Ndiye mbale tikufuna azimayi kuti atakatetakate asamangokhala pakhomo iyayi. Komanso china ndichonena kuti bizinesi imeneyi tikapatsidwa mwayi wa bizinesi nyengo yake yopanga bizinesi ndi imeneyiyi. Kufika nyengo imakhala nyengo yopanda sizoni koma nyengo ya sizoni ndi imeneyiyi. Ndiye kuti apereke ngongole zimenezo panopa Achinyamatawa athamange awone kuti mabanja awo akhale otukuka. Ndi mawu amenewa ife takulandirani. Chipatala chathu tifuna chisegulidwe mu Augustemu. Sitingalore kuti ena akatiphwanyire iyayi. Sichoncho tivomera? Tilora? Zosatheka ife tifuna adadi abwere asegulire chipatala. Palibe kubwerera mbuyo iyayi. panopa tili nganganga ndi chipani cha udf komanso dpp chifukwa ife anthu aku phalombe timafuna mtendere umodzi komanso mgwirizano osakhala kugawanikana mitundu iyayi tonse ndi amalawi tisasankhane tisasankhane chikhalidwe malawi uyu ndi mmodzi tiyendere limodzi tigwirizane chifukwa tonse ndi amalawi

Mutharika woye! Mutharika woye! Nanga Atupele! Nanga Atupele! Zikomo kwambiri a Vice President. Ife tizikutchulani kuti vice president zikudziwikiratu kuti mukulowa mboma. Atupele oye! Zambiri amfumu athu akamba ndikamba zochepa nditambasulepo ziwiri zokha. Amfumu akamba za ngongole ya MEDF ndinene pano a vice president ngongoleyi siikuyenda bwino. Migowi oye! Mfundo zake ndi umphawi wa anthu awa sizikugwirizana. Ndikupempheni inu monga mtsogoleri wa chinyamata zikawunikidwenso mfundozo kuti anthu awa apatsidwe ndalama. Atupele oye! Ndikambepo nkhani ya magetsi m'madera mwina matransiforma anafika zingwe zadutsa koma m'manyumba a wanthu magetsi sadafike. Inu Atupele muli apa ndinu nduna yoona za magetsi Chonde tithandizeni m'madera monsemu ku Phalombe Central magetsi afike. Mutharika oye! Ndikukumbutseni a Vice President, boma la Phalombe linasamuka ku Phalombe kuja ndipo lili pano pa Migowi. Pano pa Migowi ndi pamene pamangidwe chipatala chachikulu. Kuja anthu owona zanyengo adanena kuti malo amene aja ndi angozi. Ma ofesi a DC tikufuna asamuke abwere pano pa Migowi. Atupele oye! Ma ofesi abwere pano pa Migowi. Ndiye ngati ndi boma lonse pano tsopano pali pachimake pa boma. Tikufuna stadium ya zamasewero imangidwe pano pa Migowi. Komanso kukhala Migowi ndiye boma lenileni la Phalombe, tikufuna msika wa makono. Atupele oye! Sindikutayisani nthawi ndikukutsimikizirani kuti boma lonse Tagwirizana anthu ankhanza achigawo, atsogoleri a zipani zina sitikuwafuna uno tagwirizana kuti wathu ndi profesa Arthur Peter Mutharika ndi inu muli apa bwana ndipo mupeza mavoti migolomigolo Dpp sikutuluka mboma tilipo mzaka zonse zikubwerazi. Atupele oye! panali zambiri koma chifukwa cha nthawi mukupita ku Chiringa. A regional governor andiuza kuti one minute yokha ndikufunireni zabwino zonse Mulungu akudalitseni zikomo kwambiri. Chalamwamba, chalamwamba, chalamwamba, chalamwamba. Dpp woye! DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! UDF oye! Kuthandauza kuti pa miyezi 6 iliyonse mwezi uliwonse manyumba osowa 1 million azilandira ndalama yosachepera 35,000 kwacha mwezi ndi mwezi tambala bwino bwino eti tikudziwa kuti kuno ku Migowi nde kuti kulinso anthu ambi- ena osowa amene alandire manyumba kuno programu imene amayita abambo ndi njira imodzi yoteteza anthu amene sanachite kulima bwino kapena mabizinesi awo sakuyenda bwino komanso akuganiza nkhani ya chakudya kuno pali maprogram amene akukhazikitsidwa ndi apresident mdziko muno posachedwa apa anatsegula Shire Valley irrigation scheme iwo apresident a dziko lino akufunitsitsa kuti ulimi wothirira upite patsogolo komanso kuno nkhani ya madzi sinathe koma nkhani ya madzi akuyidziwa mkulu wake mtundu wake nkhani za zothirira ndi wa madzi olemekezeka minista amene ali pano ono posachedwa anabwera konkuno si choncho kuyenderanso za madzi nde mukuona achinyamata okha okay kuleredwa pansi pa profesa Arthur Peter Mutharika amayi ndi abambo Komanso tamvanso kuno pempho la ya misika ya makono kuchokera kwa MP. Palinso program yapadera imene akukonza president a dziko lino. Komanso tamva pempho la stadium. Pafunika stadium kuno. Tizitha kubwera kuno kuzaona Bullets ndi Wanderers kuno. Si choncho? komanso magetsi ndi zitukuko zosiyanasiyana zimene a president athu akukonza akukonzerani kuno pano amayi ndi abambo chifukwa cha nthawi pali nkhani yapadera ya ndale imene ndimafuna kuti ndilankhule pang'ono monga mukudziwa kuti chaka chapitachi kunali chisankho a president profesa arthur peter mutharika anapambana bwinobwino chisankho chimenecho koma pali anthu ena ajelasi ansanje akufuna kusokoneza dziko lino amene apangitsa kuti tipitenso tikavote kachiwiri nde iwo akuyimaso ngati president wa dziko lino la malawi Iwo andilemekeza ine, kundisankha ngati wachiwiri wache, ngati running mate, kuti ndikhale vice president wa dziko lino la Malawi. Ung'ono ung'ono, ukiti ukiti, asa